ne balimakɛ ne balimamuso bi ne bɛna kuma ne ye fɛn dɔ kan fɛn min kɛlen don ka an bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ bi mali kɔnɔ fɛn min kɛra sababu ye ka dɔw balimamusow tanya ka dɔw balimakɛw tanya ka dɔw denw tanya ka dɔw ka du bɛɛ tanya o ye mun ye gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan bi n'an k'o ma gɛrɛ walikan na an ka todukan na kɛlɛ banbaanciw ka banbaanciya wale min kɛlen don ka anw ka jamana sɔrɔ bi nin ye degun ye min bɛ maliyɛn bɛɛ kan nin ye degun ye an bɛɛ kan ka hakilina di fɛn min na nin ye degun ye min tɔɔrɔ bɛ an bɛɛ dusukolo la bi ne bɔ ka kuma o tɛ ko ne bɛ se kuma na ni bɛɛ ye bi ne bɔ ka kuma o tɛ ko ne bɛ se kuma na ne b'a dɔn ko wa o de kama ne b'a fɔ ayi ne bɛ kuma bi bari ne ye maliyɛnden ye ne bɛ kuma bi bari ne bɛ bɔ mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na ne ma maliyɛn bɔ maliyɛn na wa ne tɛ maliyɛn bɔ maliyɛn na ka daminɛ kayi fo kidali fo yɔrɔ minnu bɛ kidali kɔfɛ ne bɔra nin yɔrɔ bɛɛ la bi degun bɛ mali fan bɛɛ kan yɔrɔ dɔ ta de bɛ se ka juguya ni yɔrɔ dɔ ta ye nka an kana ɲinɛ k'a fɔ mali bɛɛ ye mali de maliyɛnden bɛɛ ye maliyɛn de wa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛ mali kan bi an ka kɔrɔnfɛla degun bɛ yen jamana cɛmancɛ yanfan degun bɛ yen degun min ɲini ka hali jamana yɛrɛ tɔw bɛɛ sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ kisi minnu tanyana ala k'u dayɔrɔ suma bi ne bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnden bɛɛ ye ne yɛrɛ ye maliyɛnden ye an k'a dɔn k'a fɔ cɛsiri bɛ sabatila bɛɛ fɛ maa si bolo dalen tɛ duguma maa si bolo sirilen tɛ a kɔ la maa si kɛlen tɛ k'i da ten bɛɛ de bɛ wulila k'i seko ni damayira kɛ kunnafonidilaw olu b'u ta kɛra jamana ɲɛmaaw olu b'u ta kɛra jamanadenw olu b'u ta kɛra nka hali bi an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma hali bi an ka don da kelen fɛ hali bi an ka miirinaw kɛ kelen ye an ka kuma lamɛn juguw dabila an ka ko lajɛ juguw dabila an ka maa juguw ka kumakan juguw lamɛnli k'o dabila an k'a dɔn k'a fɔ dɔw sigilen don bi k'anw ka jamana in cili lajɛ nka anw tɛna sɔn fiyewu o ka kɛ an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnden i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye i kɛra tamaseki ye i kɛra arabu ye i kɛra dɔgɔnɔ ye i kɛra bamanan ye i kɛra miyanka ye i kɛra senufɔ ye i kɛra fila ye i kɛra siya o siya bi anw ka ba maliba kɔnɔ yan anw bɛɛ de ye maliden ye wa anw de ye kelen ye an kana to maa si k'o hakilina bɔ an hakili la bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kɔnɔkulu olu jɛlen de bɛ bi fɔ wa bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta abada an k'a to mali ka jɔ an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma mali ka jɔ bari mali ye anw ta de banbaanci ninnu don dɔ a bɛ ban nka a tɛ ban ni anw ka cɛsiri n' anw ka timinandiya tɛ ni anw ka wulikajɔ ni bolodiɲɔgɔnma tɛ ni anw ka farankan an ka finitigilakaw kan ka ninnu kɛlɛ n'o tɛ o la n b'a ɲini aw fɛ aw denkɛ kumakan don an ka jamana in an k'a jɔ jamana in ti jɔ ni anw tɛ nanzaraw ko de ensemble on peut tout faire et ensemble on peut bâtir ce Mali o la ne b'aw bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana in yiriwa